Tá muid tagtha le chéile anseo inniu le haghaidh cuimhniú ar Aoife Áine Ní Laoi, cailín óg a d'imigh uainn an-óg ansin dhá bhliain ó shoin agus tá muid ag bailiú airgid le haghaidh an carthanacht Croí. So tá sé iontach an slua a fheiceáil anseo arís don dara bliain. Tá muid an-bhuíoch go chuile dhuine beo atá anseo, go háirithe an té b'fhéidir nach raibh ar pháirc riamh cheana nó nach mbíonn ar pháirc go minic, is atá sásta a dhul amach ansin is bun na mhiotail a chur amach. Comórtas seachtar taobh. So, faoi láthair tá trí chomórtas ann. Tá imreoirí, tá comórtas go na fir ann agus tá comórtas go na mná a imríonns peil nó atá cláraithe le club i mbliana agus ansin tá comórtas ann go mhná nach bhfuil cláraithe le club i mbliana agus i ndáiríre is leis na mná nach bhfuil cláraithe a bhíonns an chraic. Tá muid i Mothers and Others, tá muid tá muid ag imirt faoin dá nach mbíonn, tá muid seo le haghaidh píosa craic, níl muid á thógáil ró-serious, ní bhíonn aon duine ag imirt peil. So tá sé go deas teacht le chéile le haghaidh Aoife Áine beannacht Dé léi agus tá rud eicínt anseo inniu agus amárach beidh siúlóid ann ag goil timpeall chúig K so le cúnamh Dé beidh muid ansin freisin. So bhí muid level anois ar ball in éineacht leis an team eile so tá game eile anois ann ag labhairt de so le cúnamh Dé b'fhéidir go mbeadh Bua ansin againn. Tháinig an ócáid seo just i gcuimhne ar Aoife Áine, créatúr, agus dúirt muid i mbliana go dtabharfadh muid poiblíocht go Chroí, mar nuair a bhí Aoife Áine tinn, em just tá árasáin ag Croí istigh i nGaillimh agus tá tá clann na na othair in ann fanacht istigh so dúirt muid go dtabharfadh muid poiblíocht dóibh i mbliana agus tá siad théis Van a fháil le deireanas freisin a bheas ag goil thart ag na ceantrachaí ag déanamh tástáil ar dhaoine saor in aisce agus just dúirt muid gur mhaith linn poiblíocht a thabhairt leis agus faoi sin atá an deireadh seachtaine seo inniu. Tá trí fhoireann déag againn i mbliana. Tá chúig fhoireann chúig fhoireann leis na fir, Tá trí fhoireann mná imreoirí peile agus tá chúig fhoireann mná nach imreoirí peile iad. Tá sé iontach. Tá cuid de na cluichí ní bheadh a fhios agat ar peil nó rugbaí atá siad ag imirt ach bhí an-chraic ann i rith an lae. Tá muid anseo inniu mar gheall ar an eagraíocht Croí agus tá sé á reáchtáil anseo ag Naomh Anna agus is iontach an rud é go bhfuil sé anseo like agus you know píosa spraoi ag deireadh an lae ach tá sé ar fáth mhaith agus tá sé go deas ann. Tá tú amuigh leis na cailíní agus tá tú ag ciceáil ball agus tá an aimsir go deas buíochas le Mac Dé agus Ní, bhuel, tá sé ar son rud maith, so tá sé go deas a bheith anseo. Bhí an-suim ag Aoife Áine sa gCumann Lúthchleas Gael ach, bhfuil a fhios agat, ba imreoir sóisialta a bhí inti agus, eh, bhfuil a fhios agat, yeah, tá a cuid cairde uilig ag imirt anseo arís inniu agus, agus, bhfuil a fhios agat, deireadh seachtaine sóisialta, mar sin é an sórt duine a bhí inti agus tá muid chomh buíoch go chuile dhuine a tháinig anseo inniu. Bheadh sí ag gáirí anois mar a cuid cairde uilig nach féidir teagháil ann an t-am seo anuraidh. Tá siad ar ais tar éis na bliana. Sé sin iontach tá. Tá, tá muid tar éis chéad cheann a bhuachtáil in aghaidh Leitir Móir so tá muid amuigh anois in aghaidh Naomh Anna i gceann leathuair an chloig tá mé ag ceapadh nó eicínt mar sin so tá súil go raibh muid dá bheadh sé go deas rud eicínt a thabhairt abhaile ar aon chaoi. Ah tá píosa craic ann. Bhí, tá, tú amuigh in éineacht le do chuid cairde agus tá chuile dhuine le chéile agus Tá tú cineál competitive nuair atá tú amuigh ar an bpáirc ach nuair atá tú ag teacht amach tá píosa craic aríst. Tá muid ag teacht ar ais don dara bliain anois agus tá mé ag ceapadh ní bheifear in ann fáil réidh anois linn. Tá muid seo le fanacht.